ndị be anyị ndewonụ igbo bụ igbo mma mmanụ asị m nke onye chiri nya zelu andị si welu nke o chiri zelu ya maka na mụ na gị ma na nke onye metara ọ ga-eji isi ebu wee na-asị o igbo ndị ọma Ee, n'eziokwu ụla na-atụ m n'oge ụla na side ebe mụ onwe m si wee nọdụ. Ee, nwakịlị nwa video onyonyo anụnwa bụkwanụ ka m wee nwee ike ịdọ ụfọdụ n'ime anyị aka na ntị wee nyekwazie ụfọdụ n'ime anyị ndụmọdụ na abụrụgonu m okenye ma na okenye n'ime mmụọ ma na okenye n'anụ arụ ee ọ Nwangwu Chukwudi ee na-eme onyonyo a o wee bụ na na-asị nke onye si si wee sọọlụ ya a ga-eji wee sọọlụ ya ehn ka udo wee dịnụ ehn maka na mmadụ chukwu kere eke siri ike sọsọ chineke nna the father of all creations knows what he has put in man. Man or mankind is very difficult. Man is hard. We are anyị siri ike anyị esika and so for this o kwesiri ka mụ na gị naabọ mara nnọọ na nke onye si si wee sọọlụ ya si were ya sọọlụ ya maka na mụ na ị ma na ugwu bụ nkwanye nkwanye ehn ọ give and take ọ kwa ya bụ nkwanye ugwu give and take if you give it you receive it Eh, but eh, onye ukwu ma onye nta onye ọbụla deserve ya maka onweghị onye kere mmadụ na-abụghị chukwu onweghị onye nwe mmadụ na-abụghị chukwu and eh, onweghị onye ya na ibie yi bịa ụwa ọ bụrụgodo ejima ka a mụrụ mgbe ha naabọ apụtaha otu mgbe ka ha naabọ enweghị mgbe ha ji bụrụ ofu akara aka ha naabọ bịa nweghị mgbe ha ji bụrụ ofu chi mana ofu chukwu kere mana ọ bụghị ofu mmụọ ka ha naabọ abụghị ofu mmụọ mmụọ dị mmụọ dị- mmụọ dịsị iche iche ngwa neenụ ife dịka ife ede n'akwụkwọ nsọ banyere um, Esau and Jacob the two nations in the womb of eh, nwunye Isaac Chineke sị Esau I hate Jacob I love two different people kedizi so o nwere ebe m na-eje o wee bụ na ofu nne na-amụ mana ọ bụrọ ofu mmụọ ọ bụrọ ofu chi chi bụ mmụọ nsọ nụ ịma mụ na ọ na-asị holy spirit ọ nya bụ chi na eh, chi onye ọbụla nwee chi nke ya onye ọbụla kwesịrị inwe chi nke ya ọ pụtaghị na ọ chukwu ka ọ bụ ehe ndị ụka na-akpọzi ya na holy spirit ọ ndị ekpere na-akpọ ya holy spirit ehe maka na ha kwetara na holy spirit ya bụ ha kwetara na chukwu nke baịbụl Chukwu nke na-asọ nsọ ihe niile dị nsọ ehe onye kwetara na baịbụl ya na-ekwu okwu holy spirit mana onye kwetaghị na baịbụl ya na-ekwu okwu chi onye mazi chi nke a na-ekwu ọ sọọsọ chukwu kere ihe niile ma onye nwa na-ekwu okwu chi amakwọdụ chi nke na-achị ya na ọ bụ na o nweghị any compass o ji aga ọ bụrụ na ị nweghị ụkpụrụ nwee usoro na ihe niile nwere usoro ịma na nke gị ya ịma na mix spirit ka ị ya na-afụ mmụọ gwara ọgwazi na ya ma nke bụ nke ụfọdụ mmụọ ka a makwanụ afa ha na mmụọ n'alaeze chineke ụfọdụ mmụọ amaha afa ha o nwee ndị a chụrụ achụ o nwee ndị a jụrụ ajụ nwee ndị a bụrụ ọnụ ha ma na-etigharị n'ụwa na-arị abata na mmadụ wee na-acause confusion o wee bụ na ihe mụnwa na-ekwu na-emetụ aka bụ ihe banyere ndị Igbo ụmụnne m in diaspora ee for the Igbo Israel connections you know now o wee bụ na um, dịka ụla na-atụ nwanne gị bụ Chukwudi na-atụsi m ike m ga-ejisi ike ma kwupụ okwu naabọ dị m mkpa and ihe banyere ụmụnne m ndị Igbo Chineke na-akpọ mụ na gị oku dịka a people ọ bụghịzi dịka an individual a person ọ na-akpọ anyị oku dịka a people collectively ọkwa nya bụ okwu ọkwa nya bụ nsogbu anyị nwere mmadụ na onye Chukwu na-akpọ oku ọ bụ na ọ zaghị oku gịnị na-eme ya n'akwụkwọ nsọ ọha achịkọtasịa etisịa akwọcha aka etiere ọkụkọ aka akị ọha akpasịsasịa ihe niile a na-achụkọ na-eme na ọ dị ka civil war biafra na nigeria war then mụ na gị echeta igbo south east or south ọ bụ ha dị the richest before before that 50s mana gịnị mere after the war eluzue we lost it all welu kọbọ na for 20 pounds to each person or each no matter how much you have or had in the bank at the same time n'ime ya e wee bidozie wee bidokwa n'isi wee gbawakwa mbọ gbasasịba chụwakwa ego onwezi onye na-ekwu okwu ihe ọzọ na-abụ ka onye ọbụla zọtagodu onwe ya so mana ị bịa nee anya na ya bụ okwu ọ na-abụzi ya bụ ofu okwu ahụ m na-achọ imetụ aka mgbe chineke na-akpọ mmadụ onye aka chineke dị n'arụ ọ ga-emekwanụ uche chukwu o meghị uche chukwu ọ rịgochachasịa ọ daa ọ rịgochachasịa ọ daa bidokwa n'isi aha onekwanụ ka mụ na gị ga-anọ anyị ga-eji wee na-arịgochasịa daa history a na-repeat itself to the determi- to, to, the- to the detriment of uh, you and I to the bad of us not to our good n'ụdị anyị ga na-atasa afụ enwebe enwebe nya bụ ego chụgide ga-achụwa chụsasịa 60 70 a nwụọ nwunye nwunye gị na ụmụaka ọ bụ ụmụaka ma ọ bụ na gị nwa bụ nwoke anọdụ before you know it ụmụazị enweghị ihe ha na-eri obere oge nsogbu ọgụ abịa Hmm? maka enwe time for ihe niile mana ihe m ji emetụ ihe a aka bụ na chineke na-akpọ mụ na gị oku as a people Kedụ, mụ na gị ọ na-enebanyekwa anya fụ aka Chineke? Na ihe niile na-emenụ bụ aka Chukwu. Mana otu o si na wee dị, a sị nka m hapụ ya n'abalị a na oku a Chukwu na-akpọ mụ na gị anyị ga-eche na ọ alụsị nna nna mụ na gị na-efe na-enye anyị nsogbu ka anyị jefewekwa ya bụ alụsị na alụsị a hapụrụ ee anaha emegazi ya bụ mmụọ alụsị ahụ omenala ihe mụ na gị edeghị ede adịghọ n'akwụkwọ a nweghị onye ma nọ nọ a na-abịa egbu an- egbu egbu egbunyere ofu ọkụkụ ọ- ọ- ọba- ọbara sie nri rikọ kpọọ nwa nwa dibịa bịa mee gọgha mmụọ kwuo onye amụma mụ na gị onye na-amazi mmụọ nọ ebe ahụ Eh, onye na-amazi mmụọ nọ ebe a onye na-amazi mmụọ na-agwa dibịa ahụ okwu a ya-asị na ọ Chukwu Abịama Chukwu Abịama kedu ka esi malụ nke bụ Chukwu Abịama Eh, so na ọ nya nwa ka o ji dị mma ime ihe n'usoro e, ebe anyị bụ ndị Igbo chọpụtagoro ọpụta ife na our culture na nke ndị Israel Jews na ọ dị similar ngwa nele ndị Jews na the whole world ọkwa Bible ọkwa Torah instructions Chineke nye Moses na iwu ka ha ji ọkwa ha ka Chukwu si na ya zitekwa onye ozi ọma bụ Jizọs n'obodo n'etiti ya ka esi zitekwa ndị ozi ọma ihe a na ha eme ọ na-adị njọ ewee were ha wee bịa ịgbasa ozi ọma n'ụwa wee mee ka anyị fụ light light ahụ ọ na-abụ ozi okwu ọnụ chukwu nyere ụmụ Izrel through Moses ọ dịkwa bụ light a na-ekwu okwu ya eh? jizọs a onye juu ka ọ bụ an Israelite ha nwa ka o pickikwa ndị ozi ọma ya niile ha ncha bụ ndị Izrel na ha ga-abụ light wee nye mba niile nye n'ụwa niile ọ the Jews ọ Israelites bụ the light ndị Igbo na-asị na anyị nwa bụkwa light anyị nwa bụ light anyị so na Naịjirịa na Afrịka ndị Igbo bụ enwekwara ụmụnne anyị n'obo- n'etiti ndị dị iche obodo dị iche iche na language dị iche iche mana oge lue ọgba ndụ Chineke bini okwu ọnụ Chineke bini etu a o binigo agbasaba ozi ọma nke a mm, njifụ m- mkpu n'ọnụ ozi ọma nke ọgba ndụ chineke okwu ọnụ chineke niile akụghị mmiri uncut undiluted ọ bụghị half half gospel diluted gospel ndị pastọs na bishọp a niile ji aga ndị ụka dị iche iche ji aga milk na candy gospel ewerezi okwukwe wee na-eje ọ bụghị nwa ntọntọ basic covenant a ha ji aga nke a bụ nke eji ebido ebido nke bụ ozi ọma ndị nsọ ga-eje nwa mgbe nta unu ga-ama na na-agba ga-afụ ha n'ikuku n'ụzọ ọbụla n'ụdị pụrụ iche ozi ọma nke ọgbụgba ndụ a from Genesis to Revelation ndị ga-eje ozi ọma bụ the ministers of Yahweh ee ụmụ Levites na ndị priest ndị nchụaja ndị ọ malụ bụ na West Africa ọ ndị Igbo ọ bụghị Israel the Jews ga-ejezi ozi ọma ha ejego nke ejere na mbụ ugbu a bụ ndị ojii the Hebrew Israelites ọ ndị ga-eje ozi ọma yes ọ nya ka chineke ji chọọ ikewa naijiria into 3 or more ọ gwara anyị 1999 ka o kwuru na ya ga-ekewa naijiria into 3 or 4 na-ekwu okwu nke gịnwa so wee nụ gịnwa na-ene m anya ma onye m bụ ị nụgo ya na- n'ọnụ m na Lagos ị nụgo ya n'ọnụ m na n'igbo anyị ụfọdụ n'ime unu ọtụtụ unu anụgo ya ọ nya bụ ihe a nọ n'elu ya kịta so ị fụ na naijiria na-eji aka ya naturally wee na-ekewa onwe ya ụzọ ịtọ ụzọ ịnọ eventually onweghị onye ya-astọp ya onweghị mmụọ onweghị mmadụ ya-akwụsị ya ihe dịrị mụ na gịzi bụ ndị igbo wee nụ nwayọ bịaba tugeda nakpuonụ n'ime ụlọ kwụsịnụ okwu okwu fọmụ manụ nwebenụ mitin ụmụnna nwebenụ mitin ụmụnne ọ gwụsịa ime mkpọtụ bụ ịkpọbata onye ilo ọzọzi ka a hapụzie ndị ọzọ chụba unu ihe na-eme na naijiria emetụgo n'imi metụ ọnụ o metụgo onye ọbụla so ka ndị igbo nakpuzie welu nwayọ godu ndị ipob agbanịgo mana ha ya wee nwayọ nakpuo ime wee kọntinu kwa n'ọlụ ka ndị a malụgodu ndị fulani anyị ha na ndị fulani ga-ebido ebido ọ ndị fulani ndị fulani welugolu ọnọdụ niile ndị ọ ya na ha ga-eme ifugo ya maka na anyị wee na-agakwa na-enekwali anya na-akwadokwali na-akwadosi ike na-arụ ihe obodo ga-eji bụ ee ya bụ ngwa ọgụ dị iche iche na-arụ ya ọ enwe units ni ọ a na-enwenụ meeting ụmụnna a na-enegotiate na-erenegotiate n'asụsụ nke anyị godu wee na-aconnectikwazi ụmụnne anyị ndị kwetara na ha bụ Biafra na o- okirikiri ndị gba anyị gburugburu n'asụsụ anyị Eh? gịnị bụ iji flag Biafra na-eme mkpọtụ na-eme ihe a? O nwere isi ka bụ ị na- ị na-asị onye ilo bịa onye ilo ka ị na-akpọ ya bịa ya bịa ọ nya mere ha ji weresi ebe niile mgbe ha fụrụ na Biafra Biafra Biafra na-ewu ha weresi ihe position niile tinye n'aka hazi ka ha welu Fulanization wee bịa welu Islamization wee bịa and ka a fight opposition and ka a fight ya Biafra ka anyị anaghị ka anyị kpochapụ Biafra ọ nya etu ha si wee kwado bịa na 2015 so mana ha ncha dị mma ọ pụla ihe niile na Chineke nọ n'ọrụ n'ime both ways na mgbe na side ha mana side anyị kpọta anyị nwa anyị aya-abụzi sacrificial lambs for Nigeria ụmụaka anyị ga-eji nwayọọ anyị ga-ejizi nwayọọ ee anyị ga-ejizini nwayọọ nwebegodo meeting ee bịagodo ka anyị bụrụ ofu ee wee kwadobezi ihe ndị ndị people ndị ndị ndị ndị ihe eji mara ndị as a nation kwadobezie ihe ga ihe ga-eme ka anyị bụrụ a nation ihe eji ihe eji mara a nation na-achọ ka m sụọ ya n'Igbo ọfụma kwadobezi ihe eji mara a nation a people ọkwa ifugo ya bụ hazibe government anyị n'ime ụnọ hazibie na-ejefe ije afụ n'ilo ndị nwa na-achụ nta ndị IPOB na-achụ nta ndị ndị Biafra ndị niile na-achọ ndị ha ya egbu ha afụgo ọ bụrụkwori na-achọ a na-enye ha ego ha wee ṅụọ mkpa ha wee- ị na-eje ebe ị na-eje so mmadụ wee na-ahazi ihe ma ya bụ na mmadụ dị ndụ ma ya bụ na ata gị ha ọwa na one thing or the other maka ihi gịnị maka ha ewerugo ife o ji dị mkpa ka anyị nwee ụdị amamihe a bụ na ha ewerugo position niile key ones o ha ewerugo ha niile the security apparatus ha jie onye ji nke a n'obodo ọbụla ọ bụ section jie okwu agwụnụ so onweghị ha ya eme mụ na gị ebe ha ya nọ wee mezi mụ na gị ihe succeed ebe na anyị bịazi dị together as a people anyị niile bụ ndị Igbo anyị niile bụ ndị kwetara na Biafra eweregoro nwa wee bịa bụrụ together ọ bụghị mkpọtụ ka anyị ga-eji dị together ọ bụghị mgbe anyị na-ekwu okwu ịbịa dị together ya bụrụ ụzọ bere mkpọtụ kpọtụ onye ilo ka ọ ghasaa anyị the more anyị ga-emechigodo ọnụ wee dị together ife apụtazi ilo wee kwuo eziokwu onye ilo binizie mgbe a mba anyị ebinie maka na anyị kwado akwado mana adịọ together akwadoghị na akwadonu ọ ihe bụ ihe na-enye anyị nsogbu wee rue nụtanụ but a ma na ọ bịago na njedebe ee kama na mmadụ asịkwa na i mee m nke a m mee gị nke a emezie gị o nwe ihe i mere ị ma na onye a ga-acontinue na-eme ya sị na ya toothless na onwe ya i pubeghị eze ọkwa ihe ime ọnyanụ so na m uche anyị ga-adị ya ịza chineke oku bụ ihe mbụ ka o wee nye anyị ka anyị wee wee nye anyị amamihe ka akọ na uche anyị furu efu ka o jee wekọtasịa ya ebe ọ dị tikwa n'ime anyị ọ ịzagoro chukwu oku maka ọtụtụ ihe dị n'akara aka anyị ndị amoosu ewesasịana ya ndị secret society ewesasịana ya maka ihe atụghị egwu chukwu maka ihe amaghị chukwu anyị maka ihe anọghị na ụkpụrụ ya n'ikpe ya na iwu ya maka ihe asọ nsọ anyị ma na anyị bụ ụmụ chukwu okike abịama chukwu okike abịama bụ chukwu dị nsọ ọ na-asọ nsọ ihe ruru inyi erika n'anya ya ya na ihe dịkwazi ọcha ị bịa ya emetụ nke ruru inyi n'anya ya aka sọsọ nke dị ọcha n'anya ka ị ga-emetụ aka mụ na gị ana-amarụ gị ihe niile dị ọcha n'anya chukwu nke abịama iji gwa gị eziokwu 80% of us amadị ihe dị ọcha ihe niile dị ọcha n'anya chukwu nke abịama then then ị ma na a ga na-ebinyezi e, e, e, aka n'ihe ruru inyi na anya ya because i binye ihe ruru inyi a na-abịakwute gị i tinye aka n'ihe ruru inyi n'anya chukwu ihe ruru inyi a na-abịakwute gị ọ ihe mere ndị Fulani ji wee na-anyazi isi bakwute anyị nọchisi ebe niile eh? so mana anyị kene chineke na ndị ozi ọk- ndị ụmụnne anyị nwere ndị na-intercede na-ekpesi ekpere ike na-emekwanụ ihe na-esokwanụ chukwu n'usoro ọ ya ka o ji ka dị etu a chineke were aka ya bịa na-ekewazi naijiria mụ na gị bụzi ndị IPOB na ndị igbo anyị nepụzie anya fụ na o ji aka ya eke ị baa ụnọ mechie ọnụ ma na-abịa ka anyị na-abịagodunu together na-ewekọta ihe ọnụ na-ahazi gọọmenti anyị na-alụ ngwa ọgụ na-aconnect ụmụ Israel ụmụnne anyị internationally worldwide na-aconnect na-ekwu okwu etiti anyị ekwesịrị ka anyị nwee secret eh, ndị security secret ones en ekwesịrị ịma mpụta ife eh, na-adị fully nkwadobe mba ị na-ekwu ị na-ekwu okwu na- ka ọ bụrụ ịtụ ọnụ ka ndị Hausa gbaa ọsọ ma ọ Fulani ghara ịbịakwutezi gị ma ọ bụ ka ha hapụ gị. mba na ọ ma hapụ ha ma hapụ gị so ọ baghị uru ịbịa kwupụtaba ihe ị ga-eme na nke ị ma mme so ụmụnne m aga m asị ka m hapụgodu mụ na gị n'oge a ka m je lara ụla a ji m ị fụ na anya m mechiri emechi ma na-ekwuzi okwu nyere m aka Chineke mekwuo ka anya m mechiri mana ọnụ m ghe oghe ya na ụmụnne m anya m mechiri mana ọnụ m ghe oghe so n'ime ihe niile aga m asị ọ bụ na o nwere okwu naabọ na ịtọ i jidetara aka n'okwu niile a m kwuru na ọ bụrọkwa mụ nwe okwu a niile m kwuru ọkwa onye nwe enigwe n'ụwa ji m wee kwufu okwu a dị iche iche ka m okwu ọnụ ya na uche ya bido n'ịlụsi ọrụ ike n'ebe anyị nọ ee na agwọ nọ n'akịrịka mụ na gị fụrụ ya n'ụnọ anyị fụgodu ka o si dị ehe mana ọ bụghịzịrị sọ ndị Igbo ọ bụghịzịrị sọ ndị Biafra ọ bụzi ma ndị Middle Belt ọ bụzi ma ndị Yoruba anyị fụsịrị ihe niile ngwanụ ka a manụ ka Fulani ga-esi wee dị elozini weta itene ebe ọ maka na aka chukwu dị na ya ọ chukwu na-eme ya ka eziri ka fulani ga-esi dị ere ịfụrọ na ọ bụrụzi ihe gị nwa ga-abịa nyebe chukwu aka n'ụdị gaba chukwu n'iru ọ bụrụzi ya so uche anyị ga-adị ya ka anyị nwee na amamihe so onye ebe ọ bụla onye nọ ya nọsie ike o na-anọ na nche na-eme ekpere midnight eh? chọọ ihe ọbụla ị ga-eji lee ihe ọbụla ị nwere zụtakwa sword ya nwee nwa alụkwụ nwee nwa aka nwa anyị na-akpọ ya aka nwa eh? wee weta ife ife dobe n'akụkụ dobe edobe zuo ya ezo nọdụ na nche onye bata n'abalị na be gị n'usoro ọbụla bụ onye ori gbuo ya ọ ife akwụkwọ nsọ kwuru gbuo onye ahụ onye bata n'ike n'abalị be gị na mgbe ekwesịghị ọgụnwa ma wee bụrụ na ọ nọ n'ụdị ịfụ na ọ ata- ị- at- ị- ịbịa igbu gị ma ọ bụ ịbịa attack gị ma ọ bụ ndị be gị ma ọ bụ zuo unu ori ma ọ- onye ahụ nweta ohere ọ ga-egbu unu wee were ihe ọ chọọ so otu a ị ga-ebu ụzọ gbuo onye ahụ ekwena ka chi fo dịka akwụkwọ nsọ si kwue isikwa anyasị ahụ n'ọọ ọchịchịrị isikwa anya onwe ka ị na-azọ wee bupụ ya bupụ ya outside ọ ihe merie so otu a ka ọ dị anyị ga-adị nkwadobe were ofu aka jide baịbụl were ofu aka jide egbe anyị ọ etu ọ dị na ụmụ Izrel etu ọ dị n'akwụkwọ nsọ so n'ime ihe niile bikonu ka anyị medebe mkpọtụ ịtụ ọnụ na-eme vidiyo na-eko ọ na-egbu omume ụmụaka ahụ ajọka ọ na-emebi ihe n'ebe igbo youths nọ kedu ihe ị na-emeri ya na-egosi for what eh, gị na ụmụnne gị godu ndị igbo niile unu akpagidego nkata ghọta onwe unu kwekọta kwụrụ together mba ị nọ- ị ma na-eme vidio nke gị na-eme ụfọdụ na-eme ndị agha biafran soja ụfọdụ na-eme ndị biafran this ụfọdụ na-eme ndị biafran national guard ụfọdụ na-eme ndị that is eh, bịa na-ewepụta ya na na onyonyo ma ebegodu ihe na-ewepụtazi na na onyonyo until unu achịkọta ihe niile ọnụ ọfụma ee so ụmụnne m arapụkwa mụ na gị larụ ọfụma ebe ị nọ na ka chineke kpuchite gị na ezinụlọ kpuchitekwa m onwe m na ezinụlọ m nọnyere ụmụ ya n'elu ụwa dum all the Israel ka chineke nọnyere ha nyekwana anyị udo ee n'afa ọkpara ya ọkpara nna anyị bụ Yahshua Sela. Ka chi fonu o.